Le hocht Craobh na Mumhan eatarthu le ceithre bliana déag anuas, thug dhá fhoireann, foirne a bhfuil gach rud buaite acu le blianta beaga anuas, idir chraobhacha contae, cúige agus na hÉireann aghaidh ar a chéile ag an deireadh seachtaine. Baile Mhic Gonair ó Phort Láirge agus na Piarsaigh ó Luimneach, dhá fhoireann den scoth. Ciocu a thiocfadh slán ón gcoimhlint seo i gCraobh Iománaíochta na Mumhan. Bhí Brian Tyers agus Darragh O'Connell i Luimneach don choimhlint iontach seo. Tacaíocht laistigh agus arís na pasanna beaga lámh seo. Peter Hogan ag dul sa tseans ach b'fhiú dul sa tseans Sheehan ar fheabhas ar fad, go hálainn ar chuma an rugbaí agus tá na hacraí spáis ag Harry anois, a fuair an cúl sa chluiche ceannais roinnt de bhlianta ó shin, déanfaidh pointe an gnó anseo. D'eascair sé ar fad, cheapfá go rabhadar teanntaithe ar an dtaobh líne ansan nuair a bhí Peter Hogan i seilbh an tsliotair. ach do bhí an pas go hálainn tomhaiste aige siúd a dh'oscail taobh eile na páirce. Anois, cén freagra atá aige? Cuireann Luimneach air sin Peter Casey ar nós cuma liom go hálainn ar fad. Anois, mar sin, briseadh tógtha go deas anseo aige JJ Carey. Isteach i lár slí idir bheirt de na cosantóirí, sliotar beagán laistiar de Grimes, Adrian Breen. Faraor ná fuil luaite puinn againn ba cheart go mbeadh san laistigh den gcuaille agus tá a phointe aige. Briseadh tógtha laistigh, beidh seo le bhfuil shin déanta go deas aige siúd, bailithe anois, ach tá plúchadh dleathach déanta air siúd, ard-chosaint aige Baile Mhic Gonair, Sheehan aríst is mach an-dheas, cé go raibh sé ag titim i leith a chúil, do bhain sé Paddy Leavy amach. Tá an spás bainte amach aige Paddy. Anois mar sin, Sheehan arís. Pas mach álainn eile fé dhó agus tá sé anois taobh anso le Mikey Mahony má bhíonn gá leis. Mikey os comhair an chúil ansan, pointe ar a chaothúlacht aige ó cheann ceann na páirce acu. Arís, Conor Sheehan ansan i lár an aonaigh. Cuireadh. chun tosaigh agus thar an trasnán. Bhuel, sin ceithre phointe as a chéile agus tá deis eile droch phoc amach ag Dowling, Mikey Mahony. Fuair sé ceann déanach sa chéad leath, tá ceann luath aige sa tarna leath. Poc deas deas anuas anso ar Phatrick Fitzgerald. Áh, tógtha go hálainn ar fad. Cleasaíocht ansan aige Hartley. Siar go dtí Fitzgerald. Anois tá ábhar spáis aige agus bhfuil an bheart déanta aige. Patrick Fitzgerald, liú an tslua le clos. Ach é sin cruthaithe aige Hartley ansan. Chaith sé a lámh, bhí sé sin go haoibhinn ar fad. Amuigh ar an gcliathán ansan. An-dheas ar fad. Cuireadh siar go Patrick Fitzgerald. Chaith sé agus thar an trasnáin ana-scór ar fad. Ronan Lynch. Rian níos mó á fhágaint ag Lynch ar chúrsaí anso. Ina staic a bhí Dáithí Dempsey ach níor cuireadh dá bhuille, isteach anso go dtí Downes. An choisíocht go deas aige Downes. Tá an cruinneas chomh maith aige iata go dhá phointe. Casey siar go dtí Lynch. Chuala sé an glaoch aige Shane Dowling. Anois tá Dempsey ag rás isteach sa spás anso tá sé fiscithe aige Shane Dowling. Anois bhfuil bearna chun an chúil ansan aige. Iachall curtha air dul amach ach tá an ruathar déanta aige Conor Boyle an pointe eile dos na Piarsaigh agus tá an ghaoth sna seolta anois acu. Anois, tóch anso. Cá bhfuil Dessie Hutchinson? Tá tamaillín ó chonaic muid san imirt oscailte. Dessie a fuair an poc amach ansan agus tá Harry Ruddle a bhuachaill! An tríú pointe aige Harry tráthnóna. Á, bhí sé sin ar fheabhas ó Harry Ruddle ansan, é ag dul chun tosaigh anso ar an gcliathán os ár gcomhair amach agus ana-bhuille díreach thar an trasnán. Stutterbhile Bhí sé tamall ag baint na sprice amach. Dessie Hutchinson Bhíos ag caint ar cá raibh sé san imirt. Tá sé sáite siar im scornach aige. Is Baile Mhic Gonair chun tosaigh arís. Eoin Brosnan Istigh ar pháirc na himeartha. Philip Mahony ag éirí in airde ach an briseadh tógtha ag a chéile comhraic. Sin é Peter Casey Anois tá Casey ag dul isteach i dtreo an chúil agus sin pointe iontach misniúil a chothromóidh é agus sheas sé faoin mbriseadh arís, a Bhriain. leis féin agus féach air sin ag ag dul chun tosaigh, é ag titim agus é thar an trasnán. Le cúig nóimeat le dul, bí ag cuimhneamh ar laoch na himeartha AIB, Darragh O'Connell. Críochnófar é seo inniu. am breise má bhíonn gá leis. pocanna éirice má bhíonn gá leo. Conor Tobin chun a bheith ag dhá phointe a chur eatarthu ar iompó a bhoise. Ana scór ar fad ansan. Shane, seachain na coiscéimeanna anois mar sin. Casey ag fanacht ar an dtalamh. Downes ansan istigh. An briseadh tógtha anso go diail aige Philip Mahony is dóigh liom, bhfuil a ndóthain déanta aige Baile Mhic Gonair Tá go deimhin! Tá an ceathrú bua as a chéile faighte aige Baile Mhic Gonair ar Na Piarsaigh agus ciallaíonn sé go bhfuil an cluiche leathcheannais i gCraobh na Mumhan bainte amach acu. Ach tá an cluiche buaite aige Baile Mhic Gonair, do chríochnaíodar go láidir.